Ndiyeno tanena kuti khansa imachitika, DNA yemwe amapereka malamulo kapena kuti manyo ya kayendesedwe ka thupi lathu akaonongeka. Tatiyeni tioneko zinthu zina zomwe zimapangisa kuti DNA ameneyi aonongeke. Choyamba, fodya kapena kuti tobacco. Mankhwala kapena kuti ma chemicals omwe amapezeka mu fodya ali nkuthekera kotipatsa ife khansa, mwachitsanzo khansa ya pakhosi, throat cancer, komanso khansa ya m'mapapo, lung cancer. Chachiwiri, dzuwa la mphamvu kapena kuti pa chizungu UV radiation. Dzuwa la mphamvu limatha kuononga DNA wa mthupi mwathu nkutipatsa skin cancer kapena kuti cancer ya pakhungu. Zinthu zomwe zimapezeka mmalo amene timagwira ntchito ngati asbestos komanso anthu amene tili ndi ma mega farm fe, mankhwala opopera ena, ma pesticide, ali nkuthekera kotipatsa ifenso cancer. Chachinayi, mphamvu ya radiation tikhoza kupereka example ngati ma x-ray zija amatijambulira ku chipatala tikathyoka mafupa zija chinkana ku x-ray kuja amanena kuti yayi musalowe apatient okhawa alowe kapena kuti inuyo mukalowa muyime patali kapena kuti muvale zija zokutetezani zija chifukwa chokuti mphamvu imene ija ili n'kuthekera kowononga dna yathu n'kutipatsa kansa. Komanso tizilombo tina, timavairasi tina timatha kutipatsa kansa. Chitsanzo, HPV, Human Papilloma Virus, imatha kutipatsa kansa ya khomo la chiberekero. Komanso kachilombo ka vairasi ka hepatitis B kamatha kutipatsa kansa ya chiwindi kapena kuti ya liver komanso zoyamwira. Pali makhansa ena monga ngati makhansa a m'mawere omwe aonetsa kuti amatha kupatsira kapena kuti kuyamwiridwa ku mtundu komanso zimatha kungochitika basi kapena kuti random mistake kuti thupi lathu china chilichonse chimayenda bwino koma china chake basi chinangosokonekera sikuti panali china chake choti tikhoza kuchiloza ayi kufunikira kudziwa kuti ngakhale ndatchula zinthu zimenezi ngati muli ndi zinthu zimenezi kapena ngati muli ndi exposure ya zinthu zimenezi sindiye kuti mukhala ndi khansa. Mwachitsanzo, anthu ambiri amasuta fodya. Koma amene amadzakhala ndi khansa ndi anthu 10 mwina mpaka 20 mwa anthu 100 ena aliwonse, kapena kuti 10 to 20 percent. Kutanthauza kuti, kuti tikhale ndi khansa sitingaloze chinthu chimodzi iyayi. Pamakhala zifukwa zina zambirimbiri zomwenso zambiri mwina sitikuzidziwa. You can do all the right things. Utha kuchita zinthu zonse zabwino ndi kukhalabe ndi khansa. ndipo anthu ena atha kumaika moyo wawo pachiswe tsiku ndi tsiku koma osakhala ndi khansa. Ndi matenda omwe adakafufuzidwabe ndithu ndipo zambiri tidakaphunzira. Tili ndi makhansa osiyanasiyana makamaka otchuka ku Malawi omwe titaphunzire mtsogolomu. Tayamba kale ndi khansa ya m'mabere mwezi uno wa October. Mwezi wamawa wa November timadziwitsana za matenda osiyanasiyana omwe amakhudza azibambo. ndipo mwezi wamawa umenewo tidzaphunziranso za makhansa ena omwe amakhudza kwambiri azibambo khansa ya khomo la chiberekero khansa ya njira ya chakudya oesophageal cancer zonsezi tiziphunzira ndithu